Benvenius a s'umbra de su nuraxi, stagioni de s'atòngiu.

Po metadi luxi e s'atra scuriu. Acabat sa basca, arribat su frius e prus a intru de domu s'abarrat. Is primus diluvius funt arribendi, ororu de sa forredda cun sa cardiga a papai pani e coi petza arrustida e su fogu sa coxina est callentendi. Atongiu Est tempus de aradura e is messajus nci bessint laboriosus a seminai is terras, sperantzosus chi s'annada siat bona e sigura. Poi sighit su mesi de Onniasantu chi arregodat doloris e tristesas andendi cun froris in campusantu. Su mesi de idas portat sorpresas, in famìllia paschixedda un'incantu, prexu, sana alligria e bonas spesas.
Ascutendu-ti m'est patu de castiai u cuadru e cumenti chi iast pintau u cuadru cun totu is colloris e lucis de s'atongiu. Ma a tui ita t'arregodat custa stagioni? Beh, custa stagioni intantu esti sa stagioni de is araduras, de sa campagna chi torrat a frorii e de messajus chi oltre a andai a su sartu cumentzant a s'acorrai in domu e a si gosai sa famìllia, cosa chi no ant fatu in sa stagioni precedenti e cioè in s'istadi. E poi ddu at fintzas a coloris cumenti nai unu pagheddu tristus, po esempiu po su mesi de Onniasantu. Beh, su mesi de Onniasantu est su mesi prus tristu de totu s'annu, poita s'arregodant is mortus, is familiaris chi si benint a mancai e is andadas a campusantu prus frecuentis Po potai froris a is nostrus carus chi ormai non ci funti prus. Però depeus nai teneus fintzas cancua cosa po fai festa e po essi impari, poita in s'atòngiu teneus su binu. Teneus cosa de festegiai a parti su binu de is binnennas de s'atòngiu, ma passau sa tristesa de su mesi de Onnia Santu teneus sa bellesa e sa cuntentesa ca arribat su mesi de idas cun paschixedda, e chi potat festa e a si torrai a incontrai cun amigus e parentis po festegiai a fini de su mesi de idas. Biu chi as iscritu u bellu libru chi si narat Proverbi sardi e modi di dire della Marmilla e del Medio Campidano, publicau de Sandi Editore in su duemiladiciannoi, ligi-sì cancu bellu diciu chi cratzit bei cun custa poesia. Segundu mei in custa poesia cratzat bei Su su diciu atòngiu sicu pastori famiu poita poita ca in custu in custa stagioni benendi de s'istadi nc'at prus pagu ebra e quindi su bestiamini puru no agatat cosa 'e papai e su pastori famiu poita poita esti comente nai depidi per forza comprai foragiu po podi donai a papai a su bestiamini e quindi tenidi prus pagu dinai de incassai e prus dinai de spendi po podi Mandai innantis s'azienda cosa sua e totu su bestiamini.
E s'acua in custa stagioni est meda importanti poita est necessaria po su traballu. Sa stagioni chi est arribendi est fintzas prus dificili, berus? Beh, certu. Torrendi agoa a su fatu ca sa sa campagna totu su sartu est siccau e quindi poita ca no no proiat me i mesi passaus, S'atòngiu est una stagioni de pagu acua e quindi de conseguentza su bestiamini puru no agatat cosa papai e diventat una stagioni de famini po su pastori. Biu ca in s'atòngiu si binnennat, ddu teneus puru cancu diciu asuba 'e su biu? Asuba 'e su binu nci nd'at nci nd'at una pariga e curiosu puru. Unu de custus est su binu est sa titta de i becius. Umm, custu est curiosu meda, ita 'ollit nai? E poita ca in sa genti currit sa bidea ca su beciu essend' a sollu in domu, e no feti in domu ma cun is amigus puru, agattat cunfortu in d'una bella tassa 'e binu, chi ddi fait cumpangia Ma no feti ddi fait cumpangia, ma a bortas s'allegrita ddos imbriagat puru. Duncas po is pastoris podet essi stagioi de famini, ma po u beciu chi istat beni incapas no est stagioi aici malla, berus? Vistu ca i becius funt, specialmenti chi funt a sollus in domu e no feti in domu, agatant cunfortu e cumpangia ponendusi u pistoni de binu de fronti e de tantu in tantu trinchendi siat binu biancu che binu nieddu. M'est praciu tropu custu diciu, ligimindi un'antru spassiosu. Unu spassiosu chi fait arri sa genti in zona nosta est, sa femina est cumenti su sitzigorru, chi dda tocas bogat spuma, chi no dda tocat bogat is corrus.
Incapas est veru puru berus. Beh custu est u pruverbiu in bucca de is ominis, poita ca associant sa femina a su sitzigorru, poita ca su sitzigorru puru chi ddu tocat bogat spuma, prima de ndi ddu boddì cand'est pascendi, Chi no ddu tocas bogat is corrus poita ddi srebint po s'orientai a pasci in mesu 'e s'reba. E paragonau a sa femina iat a essi ca chi sa femina no dda tocas ti ponit is corrus e ma chi dda tocas meda bogat spuma si s'arrennegat. Deu ti torru gràtzias po s'ai lìgiu custa bella poesia e custu bellu dicius e a is amigus chi si funt ascutendi. Si auguru chi custa conoscèntzia de sa gente antiga s'acumpàngit po totu s'atòngiu e in capas no feti po s'atòngiu. Nosu si torraus a intendi a lestru, atras bortas. Deu bollat. Bona giornada a totus.